awuzu bilayi mina sitan rajim bisimilahi rahman rahim an balimaw bi ne bɛna bɔ n bɛ kuma n bɛ n ka video kɛ n b'a a ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma tuma dɔ eh, mɔgɔ caman hakili bɛ an na facebook sanfɛla la ani youtube sanfɛla la ka sababu kɛ kalafili ɲɛkɔrɔla la an tun bɔra an ye kuma caman fɔ jamana ko kan ayiwa an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi komi election kalafiliw tɛmɛna alihamudulilayi basigi bɛ jamana kɔnɔ dɔɔni dɔɔni hali bi an b'a ɲini ala fɛ o basigi hali bi ala k'o sabati ala ka caman fara o kan jamana kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛna kuma bi n bɛ n da don sujet min na o ye an fa a n'an ka karamɔgɔ n'o ye sherif usman madan hayidara ye ani e, an ka depite an'an an fa n'an kɔrɔkɛ n'o ye mohamed awa gasama ye e, wariko min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ san 2013 kɔnɔna na kalafili ɲɛkɔrɔla la donc mɔgɔ caman kumana wariko in kan donc n ko n fana bɛna a lajɛ n bɛ bɔ n bɛ kuma n ka denmisɛnya hakili ni n ka kodɔnbaliya hakili dan ye yɔrɔ min ye n fana bɛna o fɔ a la quoi ee d'abord mamadu awa gasama ni karamɔgɔ hayidara ka nin wariko in ne kɔni ka jate la fɔlɔ n bɛ jo di mamadu awa gasama ma n bɛ jo di mamadu awa gasama ma ka sababu kɛ mun de ye mamadu awa gasama tun ye ciden de ye mamadu awa gasama ye ciden de ye alors mɔgɔ n'i kɛra ciden ye ni mɔgɔ ye nafolo d'i ma ka taa se nin nafolo kasabi in na k'a d'i ma k'a fɔ taa in di karisa ma alors ni e taara ni o wari ye wari taara di o mɔgɔ min ma n'o tigi bɔra k'a fɔ diɲɛmɔgɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ u ye wari kɛ fɛn kɔnɔ ka taa diya ne ma sɔn wari la donc ça veut dire que e ma sɔn wari la donc wari dun bɔra mɔgɔ min bolo wari ma segin o tigi fana bolo ça veut dire que o kɔrɔ de ko wari dira mɔgɔ ma ka taa n'a ye a den ma o tigi ye wari dun sira la n'o ye mamadu awa gasama ye donc ni mamadu awa gasama bɔra o la k'a yira k'a fɔ k'ale b'a yɛrɛ jɛya wariko la moi je pense que il a tout à fait raison il a tout à fait raison donc euh, mɔgɔ caman bɛ ka kuma dɔw bɛ ka mamadu awa gasama jalaki dɔw bɛ ka bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ mamadu awa gasama jalaki yɔrɔ min kɔni b'a la fana ni o ye eh, an ka jamana kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛlɛ de la an bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛlɛ de la k'a fɔ mɔgɔ kana mɔgɔ conscience san ni wari ye an bɛɛ lajɛlen b'o kɛlɛ de la mais yanni ka to n da ka se o yɔrɔ ma fɔlɔ parce que eh, mamadu awa gasama n'i ye a ta k'a lajɛ ale ciden dɔrɔn de ye donc ko in base yɛrɛ ye mɔgɔ min ye o la o ye sumayila sise de ye donc yanni an ka se sumayila sise ma eh, n bɛ d'abord n bɛ jo di mamadu awa gasama ma ka sababu kɛ n'i y'a ye mamadu awa gasama bɔra ka kuma mamadu awa gasama bɔra de k'a yɛrɛ lajɛya k'a yɛrɛ lajɛya et puis mɔgɔw bɛ ka ɲina fɛn dɔ kɔ mamadu awa gasama ma kuma in ma wuli mamadu awa gasama yɔrɔ la kuma in mana kɛ fitinɛ min ye a ma fitinɛ ma poyi mamadu awa gasama ka côté la kuma in poyira karamɔgɔ hayidara yɛrɛ de ka côté la donc ne bɛ kɔni bɛ n ka kodɔnbaliya faamuya la ne bɛ se ka mun fɔ nin na ne bɛ jalaki belebeleba ta k'a ɲɛsin an ka karamɔgɔkɛ ma quoi n'o ye karamɔgɔ hayidara ye sherif usman madani hayidara ne kɔni kelen kelen na ne ka denmisɛnya hakili la ne yɛrɛ ye karamɔgɔ jalaki in ko la a mɛnna yanni bi ka se n y'a jalaki don jumɛn depuis don min na karamɔgɔ bɔra k'a yira k'a fɔ ko ee politikimɔgɔ dɔw sera a ma u ye miliyɔn kɛmɛ kɛ sakɔsi kɔnɔ k'a di yan tout de suite ainsi de suite donc n ma sɔn wari la n ye wari lasegin depuis o don ne y'a jalaki depuis o don ne y'a jalaki n y'a jalaki ka sababu kɛ mun de ye n badenw mɔgɔ ni mɔgɔ nana s'i ma gundo la n'a ye dannaya ta k'a da i ma ka na s'i ma gundo la k'i n'a ka jɛ ko dɔ la hali n'a sɔrɔ i ma sɔn ka fara a kan o ko sinɛ la n b'a dɔn i man tɛ ka bɔ k'a lebu bien vrai que sumayila sise ye zon de ye bien vrai que sumayila sise ye kalabanci de ye bien vrai que sumayila sise ye jamana janfala de ye bien vrai que sumayila sise tɛ maa ɲɛnama ye mais a n'a ka maa ɲɛnamaya n'a ka sonya n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen de fait que a y'i dogo su fɛ ka nafolo ta ka n'a di e ma k'e n'a ka jɛ ko dɔ la de fait que a y'o kɛ a y'i dogo k'a kɛ hali n'a sɔrɔ i ma sɔn a bolo an karamɔgɔ i man tɛ ka bɔ k'i jɔ k'i b'a fɔ o ye lebu ye o ye lebu ye mɔgɔ filɛ mɔgɔ t'i i i mɔgɔninfinɲɔgɔn lebu hali n'a sɔrɔ kafiri de don surtout e ta in yɛrɛ i ko k'i ma i ko k'i ma wari i ko k'i ma uh, maga wari la i ko k'i ma maga wari la k'i ma sɔn wari la alors que jaa yɛrɛ i ye wari nin minɛ yɛrɛ ka a dun an kɔni an bɛ an da don a la ka sababu kɛ an ye kuma min mɛn an b'an da don kuma la an ye min mɛn an bɛ an ka jugement kɛ ka dan n'o o hakɛ de ye mais a ko tiɲɛ n'a nkalon a bɛɛ lajɛlen ala de b'a bɛɛ dɔn donc ne kɔni bɛ karamɔgɔ hayidara jalaki yɔrɔ yɛrɛ kɛra ne bolo yɔrɔ depuis don fɔlɔ min na yɛrɛ a bɔra k'a fɔ k'u nana don a kan ni wari ye depuis yen ne y'a jalaki fɔlɔ parce que e ye mɔgɔba de ye donc ni mɔgɔ nana don i kan k'a gundo la ko f'i ye hali n'i ma se k'a tigi dɛmɛ mais i kana a tigi lebu o y'a ka jalaki fɔlɔ ye jalaki filanan i ko de ko wari nana d'i ma k'i ma sɔn wari la k'i ye wari lasegin i ko de ko wari nana d'i ma k'i ma sɔn wari la k'i ye wari lasegin donc de fait que e y'o fɔ dɔrɔn o kɔrɔ ye o bɛ mun de yira a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu taara ni wari ye olu de ye wari dun donc n badenw ne kɔni bɛ min fɔ nin koɲa la ne bɛ kuma an ka karamɔgɔkɛ dɔrɔn de fɛ ne bɛ sabali ɲini a fɛ et puis n b'a ɲini a fɛ a k'i hakili to a yɛrɛ kumacogo la i b'a dɔn anw kɔni an ye silamɛw de ye diɲɛnatigɛ ko ko n'a nana an ma a ko mana gɛlɛya cogo cogo an b'an hakili lasegin an kɔ ka taa ala ma k'a ɲini k'a dɔn munna ala ye nin kɛ ne yɛrɛ kelen n'i ye ne kelen ɲininka ne bɛ se k'a fɔ karamɔgɔ hajara ka nin wariko in poyili tan ka na kɛ lamaloyali ye tan ka na kɛ kuma caman ye tan ne bɛ se k'a fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen da bɛ karamɔgɔ yɛrɛ la a da b'a la cogo di karamɔgɔ sigi o sigi kuma gɛrɛ t'a da kɔnɔ n'a sɔrɔ n ye politikimɔgɔ ka wari dun ala ka n lɛbu n'a sɔrɔ n ye politikimɔgɔ ka wari dun ala ka n kɛ tan n'a sɔrɔ n delila ka n bolo ja politikimɔgɔ ye ala ka nin kɛ n na ala ka nin kɛ n na diɲɛ don o don ni e ye adamadenw na sigi e bɛ nin de fɔ diɲɛ don o don ni e donna misiri kɔnɔna na ka adamadenw ye e bɛ nin de fɔ alors n badenw mɔgɔ o mɔgɔ k'e bɛ nin kuma modèle b'i da k'a fɔ k'e ye silamɛ de ye ko e ye hɔrɔn de ye n badenw e dun bɛ ka nin fɔ politikimɔgɔw dun bɛ tila ka wari ta k'a d'i ma i b'a minɛ k'a dun après i bɛ tila k'i yɛrɛ ni ma danga k'a fɔ n'a sɔrɔ n ye politikimɔgɔ ka wari dun ala ka nin kɛ n na n'a sɔrɔ n ye politikimɔgɔ ka wari dun ala ka nin kɛ n na donc n'i ye ne yɛrɛ kelen kelen ɲininka ne b'a fɔ k'a fɔ ko nin ko in nin ye ala ka kabako ko yɛrɛ de ye kabako ko min y'a dɔn a yɛrɛ tun bɛ ka danga min don a yɛrɛ ye ala de filɛ k'o o danga in ala de filɛ k'o ta k'o da kɛnɛ kan nin ye sabula ni politikimɔgɔ nana ka nafolo ta k'a di e ma e dun b'a dɔn politikimɔgɔ de don n'i y'a ye a bɛ ka wari ta k'i pan diɲɛ bɛɛ lajɛlen kunna k'a ta ka na d'e ma ça veut dire que a bɛ fɛ i n'a ka jɛ ko dɔ de la donc ni e y'o wari minɛ o la k'o dun ka tila k'i sigi diɲɛ bɛɛ na k'i yɛrɛ ni ma danga ko n'a sɔrɔ i delila ka politiki mɔgɔ ka wari dun ala ka nin k'i la ala ka nin k'i la donc moi je pense que ni ala nana bɔ ni nin gundo ye n'a ta nin cogo in na ka nin da kɛnɛ kan moi je pense que i yɛrɛ bɛ to ka danga min don i yɛrɛ ye ala de filɛ k'o o o danga o ala de filɛ k'o duwawu jaabi i ma nin ye n badenw i bɛ mɔgɔ dɔw ɲininka dɔw b'a fɔ ko wayi ko a ma wari ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔw yɛrɛ de taara d'a ma n badenw ne bɛna exemple min di o tigiw ma yala mɔgɔ min b'a dɔn sigida la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni suyɛli ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ baara gɛrɛ fosi t'a la ni binkani ni kalabanciya ni suyɛli ni namara tɛ est ce que ni wari bɛ wari sɔmu bɛ wari sɔmu na n'o tigilamɔgɔ nana o ta k'o di e ma yala ni e bɛ sɔn ka wari in i bɛ sɔn k'a minɛ wa yala e bɛ sɔn ka wari in minɛ wa a n badenw n'i kɔni ye wari in minɛ i b'i sigi polisi la taga kɔni kan donc o bɛ cogo cogo politikimɔgɔ fana ka nafolo bɛ ten politikimɔgɔ kɔni n'i y'a ye a ye miliyɔn hakɛ dɔ ta par exemple ni miliyɔn kelen yɛrɛ don ou bien miliyɔn fila ou bien waa kɛmɛ tout ça o bɛɛ ka fisa o bɛɛ ka ɲi o bɛɛ o mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko a peut-être a nan'o d'i ma k'i ka duwawu de k'a ye mais wari kɔni mana se miliyɔn kɛmɛ ma kaban badenw o kɔni o dira i ma ko dɔ de kama o kɔni ma d'i ma duwawu ko kɔni kama an ka an k'a lajɛ an ka hakiliw dayɛlɛ ten sa an ka sɔn tiɲɛ ma quoi miliyɔn kɛmɛ kɔni i b'i bolo mɔgɔninfin mɔgɔ kɔni b'a bolo don miliyɔn kɛmɛ kɔrɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la ça veut dire que i bɛ k'a minɛ ni kan dɔ de ye sinon i tɛ se ka miliyɔn kɛmɛ minɛ ten parce que ko duwawu dɔrɔn ça jamais o kɔni tɛ se ka don adamaden hakili la donc o de kosɔn an ka video tɛmɛnenw na toujours an ye nin fɔ n ko diinɛ mɔgɔw a y'a hakili to politiki mɔgɔw la diinɛ mɔgɔw a y'aw sen bɔ politiki mɔgɔw sen na politiki mɔgɔ tɛ mɔgɔ ye diinɛ mɔgɔ n bɛ segin a kan bi n b'a fɔ aw ɲɛna a y'aw sen bɔ politiki mɔgɔ sen na e ɲɛmajigilen bɛ kuranɛ de kunna i bɛ e ɲɛ bɛ min na ani politiki mɔgɔ ɲɛ bɛ min na kelen tɛ politiki mɔgɔ bɛ min dɔn ani e bɛ min dɔn kelen tɛ donc aw fila na ko k'aw bɛ jɛ kɛ n b'a dɔn dɔ bɛ ka dɔ tromper hali bi n b'a ka kuma kelen n bɛ segin a kan tuguni n b'a fɔ aw ɲɛna diinɛ mɔgɔ aw y'aw sen bɔ politiki mɔgɔw sen na aw kana sɔn politiki mɔgɔw ka nin miliyɔn yirika in aw kana sɔn a la nafolo nɔgɔlen de don n badenw wa nin min filɛ nin nin lɛbu ni nin maloya min filɛ nin ye bi n'u y'a ta ka an ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ n badenw nin filɛ nin ye diɲɛ ta de ye fɔlɔ lahara ta ka jugu ni nin ye walahi nin ye diɲɛ ta de ye lahara ta ka jugu ni nin ye miliyɔn kɛmɛ tɛ waa kɛmɛ ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ miliyɔn kɛmɛ ta k'a d'i ma walahi a tigi b'a d'i ma ni kan dɔ de ye a tigi b'a d'i ma ni kan dɔ de ye donc badenw ne kɔni ka denmisɛnya hakili kɔnɔna na an ka karamɔgɔkɛ kɔni vraiment ee fili b'a fili y'a sɔrɔ nin yɔrɔ in na quoi fili y'a sɔrɔ nin yɔrɔ in na cogoya bɛɛ lajɛlen na a tun man tɛ ka sɔn k'i bolo don nafolo in kɔrɔ quel que soit alpha a tun man tɛ k'i bolo don nafolo in kɔrɔ surtout e bɛ ka wari minɛ mɔgɔ min bolo jamanaden bɛɛ lajɛlen a tigilamɔgɔw tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen da k'a ɲɔgɔn son tɛ k'a ɲɔgɔn kalabanci tɛ k'a ɲɔgɔn faso cira tɛ e bɛ tila k'o tigilamɔgɔ bolo nafolo minɛ ça veut dire que i y'a minɛ i y'a minɛ ni kan dɔ de ye i y'a minɛ i y'a minɛ ni kan dɔ de ye donc badenw ne kɔni bɛ min fɔ aw ɲɛna n ka nin denmisɛnya hakili kɔnɔna na o de ye nin ye ee ni ee zon ni zon ye fɛn di dadɔgɛlɛn ma kuma t'o la koyi zon n'i taara fɛn suɲɛ ka na k'a kalifa dadɔgɛlɛn na ou bien k'a ta k'a d'a ma kuma t'o la koyi nin problème sumayila sise i ka nin problème b'o o cogo de la e ye zon de ye ee an bɛ karamɔgɔ ayidara yɛrɛ jalaki yɔrɔ kelen pe de la ne ne yɛrɛ b'a jalaki yɔrɔ kelen pe parce que ne b'a jalaki yɔrɔ min na a ye wari minɛ ka tila k'a fɔ k'u nana ni wari ye n y'u lasegin ni wari ye ne b'a jalaki o yɔrɔ dɔrɔn de la sinɔn ni karamɔgɔ ayidara tun y'i jɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko sumela sise nana miliyɔn kɛmɛ di yan ko n y'a minɛ k'a dun ne tun bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun walayi ne tun bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun n tun bɛ tɛgɛ fɔ a kun ka sababu kɛ mun de ye ee ee a ko bɛ ten de o nafolo n'a b'i bolo walayi n'i m'a don ala ko da fɛ n'i m'a di ala kama i b'a di ko gɛrɛ kama nanfolo na ala y'a kalifa i la jamana kɔnɔna na n'i m'a ta k'a di fantanw ma ala kama walayi i bɛ t'a di mɔgɔ gɛrɛ ma ala kama i bɛ t'a di mɔgɔ gɛrɛ ma o o exemple dɔ de filɛ nin ye o nafolo bɛ e bolo jamana kɔnɔna na e tɛ hinɛ maa si la e tɛ wari ta k'a di maa si ma fi sabililahi lilahi wa rasulu mali n'a bonya in bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ sumela sise nɔfɛ mankankolo ci ni fɛnw na n'i y'a ye an banna sumela sise la an ma ban a la ten gansan nin ne sababuya kosɔn an k'an ban sumela sise la miliyariba in bɛ sumela sise bolo mɛ sumela sise n'a ka nin miliyaritigiyaba bɛɛ misiri foyi tɛ mali kɔnɔ ko sumela sise delila hali don min na ka suta mɔbili san k'a da misiri sinɛ ma a ma deli ka kɛ dugu foyi tɛ mali kɔnɔ yan mali ekɔliden dɔw bɛ sigi kɛnɛma de ka kalan kɛ dɔw b'u sigi karatabugu kɔnɔna na ka kalan kɛ mɛ nin ekɔliso in si tɛ ko hali sumayala sise delila ka taa première année jusqu'à sixième année jɔ k'a d'o tigiw ma a ma deli ka kɛ a ma deli hali foraji a ma deli k'a sen maliyɛn joli bɛ yen bi minnɔgɔ bɛ mun na sumayala sise ma deli hali ka foraji den kelen sen k'a di mɔgɔ dɔ ma mali kɔnɔ yan fɔlɔ ko maliyɛn bɛɛ bɛ se ka mun seereya dɔgɔtɔrɔso b'o cogo la ainsi de suite donc o tigilamɔgɔ ni n'i m'a di ni o tigilamɔgɔ jɔn de bɛ k'o fɛ maliyɛn jɔn de bɛ to i to i yɛrɛ kalama k'a fɔ k'e bɛ kɛ o tigilamɔgɔ fɛ k'e b'i ka jamana ta k'a kalifa o tigi la n badenw miliyari caman bɛ mɔgɔ min bolo a dɛrɛmɛ kelen a tɛ se k'a di maa si ma ala kama o tigilamɔgɔ k'e b'i ka jamana ta k'a kalifa o la jɔn de bɛ t'i sigi k'i to i yɛrɛ ma k'e b'o kɛ o de kosɔn ni ne ye sumayila ka mɔgɔ ninnu ye ne dabali bɛ ban u la walahi ne dabali bɛ ban u la masaya tɛ di mɔgɔ ma ten gansan walayi masaya tɛ di mɔgɔ ma ten masaya n'i b'a di mɔgɔ ma i b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min hinɛ bɛ adamadenw hinɛ bɛ mɔgɔ min na i bɛ masaya ta k'a d'o de ma walayi n'o tigi kɛra jamanatigi ye o bɛ hinɛ adamadenw na masaya bɛ sɔrɔ sira saba de kan sira saba mugu ni kisɛ jagoya i bɛ masaya ta o kan masaya bɛ ta ladiriya bɛ masaya lase mɔgɔ ma ani funusereya o bɛ ladiriya lase mɔgɔ ma nin fɛn saba ni fɛn fɛn fila nin si dafalen tɛ sumala sise la mugu ni kisɛ kɔni cɛfarinya o tun bɛ masaya lase mɔgɔ ma mɛ tubabuw nana an bɛ tubabu tile la sisan o tile banna cɛfarinya tɛ masaya lase mɔgɔ si ma tuguni a tɔ tora fɛn fila dɔrɔn de ladiriya ani funusereya mais ladiriya tɛ Soumaïla Cissé la funusireya tɛ Soumaïla Cissé la n badenw mɔgɔ min bɛ miliyɔn kɛmɛ ta ka taa di mɔgɔ kelen ma k'i pan fantan joli joli kunna c'est pour cela Haidara ni wari dir'i ma don min na n'i tun y'i jɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko Soumaïla Cissé nana miliyɔn kɛmɛ di yan ko n y'a dun wala an tun bɛ tɛgɛrɛ fɔ i kun parce que ale de ye dangaden ye o Soumaïla Cissé de ye dangaden ye donc n'a tun y'a d'i ma n'i tun y'a dun an tun bɛ tɛgɛrɛ fɔ i kun mais i jalaki yɔrɔ kɛra mun ye i ye wari minɛ ka tila k'a fɔ k'i ma wari minɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i fana i ka bon o ma quoi o kuma tun man kan ka bɔ i da cogoya si la et puis mun de b'i bila nin kuma ninnu yɛrɛ fɔli la yɛrɛ Haidara mun de b'e bila nin kuma ninnu fɔli la ka to k'i jɔ dɔrɔn k'i yɛrɛ yira mɔgɔw la depuis ala ka n dan politikimɔgɔ man kɛ ni mɔgɔ t'i ɲininkal'a la foyi et puis i yɛrɛ de y'i yɛrɛ lɛbu parce que nin kuma in an y'a mɛn e de da mɔgɔ si m'a mɛn Mamadou Hawa Gassama n'a ka koba bɛɛ Mamadou Hawa Gassama ma nin kuma fɔ a kuma mɛnna e Haidara de da wa kuma fɔli fɛ an bɛ don min na ko bi a bɛ se kalo wolonwula kalo seegin ma a bɛ san masurunya bi mais n'i y'a ye u m'i jaabi peut-être que u jigi tun b'a kan san 2018 kalafili na k'u bɛna gagner donc u siranna n'u tun y'i jaabi depuis ni a fɔ waati fɛ peut-être o jaabi kana na kɛ sababu ye k'u pɛridi mais an bɛ don min na ko bi u pɛridila fanga la déjà donc i jaabili ka tugu i nɔfɛ u ka ka tugu i nɔfɛ u ka wari kɔ o t'u ɲɛna foyi ye dɛ o t'u ɲɛna foyi ye donc ne kɔni bɛ min ɲini i fɛ n'u ka wari b'i bolo u ka wari segin u ma i ka bɔ i ka yafa ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ i k'u ka wari d'u ma wa à partir de aujourd'hui i k'i sen bɔ politikimɔgɔ ninnu sen na kana teriya kɛ n'u ye kana jɛ n'u ye kan'u bolo nafolo minɛ ka tɛmɛ miliyɔn kelen waa kɛmɛ kan walayi n'u y'a politiki mɔgɔ politiki mɔgɔ n'a ye wari d'i ma ka tɛmɛ miliyɔn kelen miliyɔn fila kan a bɛ di kun na a bɛ k'a d'i ma ko dɔ de kosɔn e bɛ ka politiki mɔgɔw ka wari minɛ miliyɔn tan miliyɔn mugan fo ka taa se miliyɔn kɛmɛ ma e bɛ tila diɲɛ don o don k'i sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'i yɛrɛ ni ma danga ko n'a sɔrɔ e delila ka politiki mɔgɔ ka nafolo dun ala k'i kɛ tan ala k'i kɛ tan donc ni ala ma e lɛbu nata ni ala ma e lamaloya nata k'e yira diɲɛ bɛɛ la o tuma ala ko ye nkalon de ye wa o tuma ala ko ye nkalon de ye et puis nin kuma ninnu yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ tɛ ninnu don e da yɛrɛ i yɛrɛ de bɛ ninnu fɔ i yɛrɛ ma pour que k'i yɛrɛ tɔgɔ jɛya mɔgɔw ye k'i ka ko tɔ don adamadenw kunkolo la nafa fosi t'o la nafa fosi t'o la fa innama kullul amal binniyati adamaden diɲɛnatigɛ baara bɛɛ ŋaniya de ye a ma se ko mɔgɔ k'i sigi diɲɛ dongoro diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'i disi gosi n bɛ tan n bɛ tan depuis ala ka n da n ma balo maa ka dɔrɔmɛ kelen na a donni t'a bɔlen ta alors nin kuma ninnu fɔli mɔgɔ si t'a donn'i da wa mɔgɔ an yɛrɛ t'a ɲinin'i fɛ k'i ka ninnu fɔ yɛrɛ parce que a fɔli nafa t'a la i d'a dun o i m'a dun o c'est ton problème e ko i bɛ ala ko baara de la donc i bɛ fɛn fɛn kɛ a b'i ni ala de cɛ donc ka to o la ka bɔ k'i sigi k'i yɛrɛ justifier diɲɛ bɛɛ na pour que ko diɲɛ bɛɛ k'a fɔ k'e ɲɔgɔn mɔgɔ ladiri tɛ diɲɛ kɔnɔ o tɔgɔ o tɔgɔ ɲini o o bɛ mun de ɲɛ i ye wa a bɛɛ lajɛlen a tɔgɔ ɲini ko diɲɛ diɲɛ tɔgɔ ɲini ko bɛɛ lajɛlen bɛ laban ye malo ni lɛbu de ye an b'a ɲini ala fɛ ala kɔni k'an bɛɛ lajɛlen kisi malo ani lɛbu ma donc ne bɛ min ɲini an karamɔgɔ fɛ ni ninnu ka wari b'a bolo a ka bɔ a ka yafa deli a k'u ka wari segin u ma eh, kuma ka ban ne kɔni bɛ min ɲini an karamɔgɔ fɛ o do ye eh, fɛn min kɔni ye sumela sise kɔni ka ko kɔni ye ni sumela sise wari di mɔgɔ o mɔgɔ ma a minɛ i k'a dun n'i m'a di fantanw ma walahi e ala y'o de fɔ fa inama sadakatu lilfukarayi wali masakin n'i bɛ saraka bɔ n'i bɛ nafolo ta k'a di mɔgɔ ma i bɛ taa di fantanw ni bolokolow de ma mais n'i pan fantanw ni bolokolow kunna ka tila ka taa di mɔgɔ ma mɔgɔ min yɛrɛ ka nafolotigiya ka bon n'i ta ye walahi i ka ko laban tɛ foyi ye ni nimisa ni malo ni lɛbu tɛ o de ye nin ye urd mɔgɔw sumayila sise ka mɔgɔw aw hakili kana kɛ ko nin lɛbu ye eh, hayidara kelen ta ye dɛ hayidara ka maloya b'a la mais aw yɛrɛ fɛnɛ ka maloya ka jugu a la sabula mali kɔnɔ bi an bɛ fɛn min kɛlɛ la diɲɛ kɔnɔ dɛ mali kɔnɔ yan bi an bɛ fɛn min kɛlɛ la o de nin ye ka adamadenw ka conscience san ni nafolo ye dɛ an b'o de kɛlɛ la donc sumela sise e y'o dɔ de kɛ nin ye i y'o dɔ de kɛ nin ye mais mɔgɔ minnu ye lagalagatɔ ye minnu b'i nɔfɛ kuma lankolon fɔ la diɲɛ don o don olu tɛ nin dɔn mais an kɔni b'a dɔn min bɛ yen sumela sise an b'a dɔn e bɛ ka mali e bɛ maliyɛnw san ni nafolo ye cogoya min na an b'a dɔn hali arasibati hali arasibaci wari min dira a ma a ka bɔ k'a ɲɛfɔ hali arasibaci i ye wari min digi arasibaci da kɔnɔ dɛ k'a ka tiɲɛ tɔɲa min tun bɛ arasibaci da kɔnɔ k'a detruyi ka bɔ a kɔnɔ a da kɔnɔ arasibaci bɛ tun bɛ telen sira min fɛ ani fasojɔ sira min fɛ ka arasibaci ka sira detruyi ni nafolo ye ka bɔ a bolo o wari o normalement arasibaci fana ka kan ka bɔ k'o ɲɛfɔ n badenw walayi depuis ne y'a ye don min na ninnu bɛ ka tugu arasibaci kɔ faransi ni fɛnw na u bɛ k'u kolokolo arasibaci depuis o don ne y'a fɔ n ko ninnu bɛna an ka cdr ci sisan n ko ninnu bɛna an ka gidi kunkolo ɲagami depuis arasibaci taara ka taa ka ka ka ka taa musa mara da gosi a ma nafolo y'o bolo ka taa sɛki modibo jara da sumusumu a ma wari y'o bolo i magɛrɛ sumela sumela sise warimugu ta k'a digi a da kɔnɔ depuis o don arasibaci y'a ka tiɲɛ bila arasibaci tun bɛ sira telenni min fɛ arasibaci tun bɛ fasojɔ sira min fɛ arasibaci y'o sira bila sinon arasibaci nana an bɛɛ tugunna a nɔfɛ n'i y'a ye an tugunna a nɔfɛ an tun bɛ nin kɛlɛ de la parce que a tun bɛ ka kuma min fɔ an b'a dɔn tiɲɛ de don mais an nana bɔ mun de kalama sumela sise sitanɛ mɔgɔ sintanamɔgɔ min b'a dɔn miliyari caman b'a bolo a tilara tuguni ko o miliyari o ta tuguni miliyɔn kɛmɛ yirika ta k'a digi ras bath fɛnɛ da kɔnɔ tuguni k'o fɛnɛ ka tiɲɛ tiɲɛ détruit k'a bɔ a bolo k'o fɛnɛ bila sira sira sira kolon kan bado bado o de kosɔn nafolotigi jɛngɛlen nafolotigi jɛngɛlen poison poison de don walayi nafolotigi jɛngɛlen poison de n'a bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a tɛ foyi kɛ yen ni tiɲɛli tɛ a tɛ foyi kɛ ni tiɲɛli tɛ mais sumala sise b'i yɛrɛ sɛgɛn n'a sɔrɔ i bɛ ka fanga ɲini ta mali kɔnɔ wala i tɛ fanga sɔrɔ o la ne yɛrɛ moi si si ne ne b'a fɔ souvent ko ne b'a fɔ n yɛrɛ yɛrɛ tuma dɔw la n ko sumala sise tɛ politiki yɛrɛ dɔn yɛrɛ sumala sise wa e tɛ politiki dɔn i tɛ politiki dɔn wa i entourelen bɛ mɔgɔ minnu na fɛnɛ olu tɛ politiki dɔn wa olu b'i bolo nafolo de kan k'a dun sinon n'i bɛ politiki dɔn n'i bɛ politiki dɔn sani e ka miliyɔn kɛmɛ ta k'a kunsi mɔgɔ kelen na mali mafilɛ bi mali bɛ dinga min kɔnɔ bi gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ bi o miliyɔn kɛmɛ o i k'o tila dugu saba ni ɲɔgɔn cɛ mali kɔnɔ yan bi ka taa ekɔlisow ni fɛnw jɔ yen o dugu saba o mɔgɔ o bɛɛ bɛ k'e fɛ o bɛɛ bɛ k'e fɛ kelen a kɛra mɔgɔ mɔgɔ fana ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ y'a ye o bɛɛ bɛ k'i fɛ mɔgɔ mɔgɔ tulo donna a la fɛnɛ i kibaruya o kibaruya duman na o fɛnɛ bɛɛ bɛ tila ka i kanu hali n'a sɔrɔ o m'i ye wa o de ye politiki ye wa o de bɛ jamana lataa ɲɛ i b'o baraji sɔrɔ i b'o fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mais e ko ko non e b'i ka miliyari de ta k'a bila kɔntu la ni élection surunyana n'i y'a dɔn ko kalafiri sun i bɛ t'i ka miliyari i bɛ t'i ka miliyari i bɛ t'i ka kɔntu débloqué k'i ka miliyari ta k'a kɛ saki kɔnɔ valisi kɔnɔ ka don adamadenw kan ni miliyɔn kɛmɛ kɛmɛ miliyɔn kɛmɛ fila fila miliyɔn bi duuru duuru ka adamadenw san n'o nafolo ye i komi i komi saga o la ne ko n ko mɔgɔ mɔgɔ b'i nɔfɛ sumela sise a bɛɛ saga de a bɛɛ mɔgɔ sannenw de a bɛɛ mɔgɔ sannenw de sinon mɔgɔ mɔgɔ b'a yɛrɛ kalama o bɛ se ka e, e ka ko dɔn cogo di e ka ko daminɛ depuis n'i bɛ tila kalan na don min na ka don mali kɔnɔ ka baara daminɛ mali administration na i tɛmɛna sira minnu fɛ k'o dɔn ka tila k'a ye k'a ye e sumela sise mɔgɔ mɔdɛli min ye nafolo min b'e bolo ani e juguya mɔdɛli min b'e la ka tila k'e ye k'a bɛ kɛ e fɛ k'a b'a ka jamana ta k'a kalifa e la mɔgɔ mɔgɔ b'a yɛrɛ kalama mɔgɔ bɛ kodɔn bɛ mɔgɔ la o tigi bɛ sɔn o ma cogo di han mais a ko bɛɛ laban a ko bɛɛ a bɛɛ laban ne nin ye tan dɛ a ko bɛɛ laban de nin ye tan n y'o de fɔ fɛn fila de bɛ an bɛ don min na ko bi fɛn fila de bɛ faamaya lase mɔgɔ ma ladiriya ani funusereya sumela sise i kana kɛ mɔgɔ ladiri diɲɛ bɛɛ bɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ k'i tɛ mɔgɔ ladiri hali i ye ras bath mun san ni nafolo ye o de fɔlɔfɔlɔfɔlɔ bɔla ya k'i ka ko effacé ka bɔ an kun na gundo fɛn fɛn tun b'i ka ko la o de bɔra k'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye mais an bɛ bɔ mun kalama i tilara ka wari digi o yɛrɛ fana da kɔnɔ k'o fana kɔrɔnpi k'o fara i kan k'o fana kɔrɔnpi k'o fara i kan donc nin nin bɛɛ leçon de mun b'a yir'i la k'a fɔ i bɛ juguya mun na i bɛ k'i ka nafolo de bila compte bloqué min na ni élection ni kalafiliw sera i bɛ t'i ka nafolo débloquer ka na ka na adamadenw san n'a ye ke foyi t'i ɲa ni pɛridi tɛ foyi t'i ɲa ni pɛridi tɛ walayi foyi t'i ɲa ni pɛridi tɛ e ye hakili la k'e bɛ adamadenw san komi saga i b'i ka nafolo bila kɛ kɔntu bloqué ni seliba sera mɔgɔw bɛ taa leyansan na cogo min na i bɛ wari bila i kun ten ni campagne sera i bɛ wari mugu labɔ ten dɔrɔn i bɛ commencer ka adamadenw san san san san sanni sanni sanni daminɛ ni nafolo ye nin ye jamanajɔ de ye nin ye jamanajɔ de ye nin de bɛ se ka jamana jɔ nin de bɛ se ka jamana lataa ɲɛ nin de bɛ se ka kɛ sababu ye k'e kɛ peresidan ye aa ni nin y'e kɛ peresidan ye c'est que ala ko ye nkalon de ye o la walayi e bɛ ka système min tɔgɔma an ka jamana kɔnɔ n'o de bɛ mɔgɔ kɛ peresidan ye c'est que ala ko ye nkalon ye miliyɔn kɛmɛ k'o ta ka t'o di mɔgɔ kelen ma fantan joli bɛ mali kɔnɔna na o de la nin ko lɛbu nin ko lɛbu n'a lanɔgɔ Aidara kelen tɛ dɛ a camanba a bɛɛ bɛ a a a a a belebeleba bɛɛ bɛ bɛɛ bɛ kari e Sumayila Sise yɛrɛ kan a belebeleba bɛɛ bɛ kari i kan bon i fana b'a dɔn i b'a dɔn k'i perdre la kaban c'est pour cela i i aw bɔra ta k'aw bɛ kɛlɛ kɛ k'aw ka wari ɲini a y'aw ka wari ɲini kɛ karamɔgɔ Aidara fɛnɛ bɛ se k'aw ka wari sara wa n b'a ɲini a fɛ fana n'a wari yɛrɛ b'a bolo a k'aw ka wari rembourser aw ma a k'aw n'aw kunko to ɲɔgɔn na. mɛ ne kɔni b'a dɔn aw bɛ ka fanga ɲini mali kɔnɔna na cogoya mun na aw b'aw yɛrɛ sɛgɛn ni a y'a sɔrɔ ko aw bɛ fanga sɔrɔ tan de n'a b'aw hakili la k'aw bɛ fanga sɔrɔ tan n bɛ min fɔ aw ye maliyɛn maliyɛn mɔgɔ maliyɛn lagalagatɔ ka ca dɛ mɛ an n'an ka lagalagatɔya an kɔmansera ka keguya dɔɔni dɔɔni sa dɛ non an kɔmansera ka keguya dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a ka di politiki mɔgɔ bɛɛ n'a ka di mɔgɔ min ye i ka baara ɲuman kɛ k'a bila élection ɲɛ n'a man d'i ye a to yen i ka wari bila kɔntu bloke la n'a don sera i k'i ka wari labɔ ka na n'a ye n'i nana n'i ka wari ye n'i y'a d'an ma an b'a dun wa an tɛ vote i ye fɛnɛ c'est clair yan an tɛ vote i ye yan don dɔ bɛna se walayi mɔgɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye jamana in kɔnɔ i tɛ ta don dɔ bɛna se mɔgɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye jamana in kɔnɔ i tɛ ta o de kosɔn an kɛra Ras Bath fɛ an fana bolo an bolo peut-être o bɛna na candidat dɔ yira i n'a fɔ cheick modibo jara an tun bɛ kɔ fɛ mɛ an bɛ bɔ min kalama dɔrɔn sumayila sise kelen in taara ka tila ka taa warimugu digi o da kɔnɔ ko o ka tiɲɛ detruyi ka bɔ a da kɔnɔ k'u ka tiɲɛ detruyi ka bɔ a da kɔnɔ mɛ n badenw n bɛ min fɔ aw ɲɛna nin ɲɔgɔn lɛbu min daminɛtɔ filɛ nin ye an an an an an population an ka hɛrɛba de bɛ nin na an population ka hɛrɛba de bɛ nin na peut-être que a bɛ ka digi mɔgɔ caman na a don t'a bɔlen ta mais population ka hɛrɛ de bɛ nin na parce que n ɲɛ bɛ diinɛmɔgɔ ninnu na diinɛmɔgɔ ninnu ni politikimɔgɔ ninnu ninnu bɛ fɛ ka ja modèle min da population ɲɛ kabako de don walayi walayi ninnu bɛ fɛ ka an manipuler cogoya min na kabako de don ninnu bɛ fɛ ka fanga fanga fanga o ninnu b'a fɛ de ka fanga fanga fanga fɛngɛ u u u ni ɲɔgɔn cɛ chef de religieux ninnu ani politiciens ninnu donc u b'u sigi u tɛ hinɛ population na u tɛ baara ɲuman kɛ jamana kɔnɔ ni élection kalafiliw sera dɔrɔn u bɛ taa waribaw bɔ ka taa di chef de religieux ma pour que olu ka se ka mɔgɔw kunkolo détourner k'a d'u ma mais ɲɔgɔn lɛbu min daminɛtɔ filɛ a ko la nin ye an ka hɛrɛba de bɛ nin na parce que nin ko in filɛ tant que nin ma dabila jamana kɔnɔ politikimɔgɔw k'i ka ɲinɛ jamanadenw kɔ ka ɲina fantanw kɔ ka ɲina i ka population kɔ ka t'i intéresser eh, eh, eh, diinɛmɔgɔw la olu ka jamani kosɔn i kan ka miliyɔn kɛmɛ miliyɔn kɛmɛ fila min tila population ni ɲɔgɔn cɛ i kan ka baara min k'o la k'a di sɛgɛbagatɔw ma jamana kɔnɔ i b'o miliyɔn kɛmɛ n'o miliyɔn kɛmɛ fila préférer k'o ta ka t'o di karamɔgɔkɛ kelen pe ma ka sɔrɔ o karamɔgɔkɛ o yɛrɛ dalen don a ka miliyari kan fana ko i bɛ tila ka taa miliyɔn kɛmɛ ni miliyɔn kɛmɛ fila ta ka taa d'a ma pour que pour que dɔrɔn a ka se ka o jama détourner k'a di e ma komi sagakuru komi bagankuru n badenw peut-être que nin ko in bɛna kɛ sababu ye ka caman b'o ko la parce que ɲɔgɔn lɛbu min daminɛtɔ filɛ a ko la nin ye ni nin ma kɛ ni nin ma kɛ an maliyɛnw an population an ka laɲini ye min ye o tɛna se ka sabati a diinɛmɔgɔw minnu ni politikimɔgɔ minnu b'a a janfa ni a namarako rɔbɛn a ni ɲɔgɔn cɛ ka an pase pase u ma i n'a fɔ balon dɛ donc n'u yɛrɛ dama commencera k'a ci ɲɔgɔn na tan kɛ walayi an population an ka hɛrɛ b'o de la wa sumayila sise kelen tɛ nin dɛ u caman de bɛ nin kɛ u caman u caman de b'a kɛ u caman de b'a kɛ hali buwa yɛrɛ hali buwa yɛrɛ b'a kɛ u bɛɛ de b'a kɛ peut-être i bɛ se k'a fɔ dɔ de ta ka jugu ni dɔ ta ye sinon u bɛɛ de b'a kɛ u bɛɛ de b'a kɛ n badenw donc ne kɔni ka nin ye ne kɔni ka welewelekan fitinin ye k'a lase bɛɛ ma donc n bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ n ka kuma faamuyaliko ɲuman fana n b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu